yanni dugujɛ cɛ walima yanni u ka se u se yɔrɔ la a b'o an bɛna ɲininkali fɔlɔ min daminɛ o de ye denmisɛnninw ka farigan ye sufɛ farigan min bɛ bala ka denmisɛnnin cun k'a ta wula fɛ a bɛ don ka da foyi t'a la nka sufɛ a bɛ ba lakunu walima a bɛ fa kɛɲɛ ka sunɔgɔ olu n'a ɲɔgɔnna farigan minnu bɛ den sɔrɔ su fɛ ka se ka den tanga ka b'o ma a b'o o tumana mɔgɔw mako b'o la alhamdulilayi n bɛ ala tanu n bɛ ala barikada tumana min na ala sɔnna ka nin waati in se k'an to kɔdiwari jamana kan précisément mm. abijan mm. n bɔ ala ye nin tanu don de y'an se yan don de y'an garisigɛ nin yɔrɔ in na k'a minɛ ka bɔ n fa lalabi yɔrɔ mm. o de kosɔn n bɛ dugawu don a ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ la n b'a tanu dugukolo fan tan ani naani bɛɛ la n'i da sera bana ma n'i ye dɔnni yɛrɛ tila ka kɛ matière ye matière minnu bɛ yen nani abudulalabi n'i y'a maîtriser ni fɛn y'a fɔlɔ ye walima filanan bana de don parce que n'i ye bana ta kɔ n'a ɲɛ fɔ nani abudulalabi ma sɔn ka n bolo don a la sinon nani ye n bolo don a la mm. ne abudulalabi n tɛ kira ye n tɛ nabi ma ye ne ye n bolo don a la wa a ma ca n fɛ yen mm. ni ne abudulalabi n'i ye n bolo don a la mm. i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o bana in na bana jugu mm-hmm. n'a ye den minɛ mm-hmm. i sigilen don ni min parce que mɔgɔ ni bana yɛrɛ bɛ bange i sigilen don ni min i yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye fani ni bana ye den minɛ ne bɛ fɛ ka bana in bɔ a la pewu a ka ɲɛnamaya yɛrɛ la kana bana y'a ɲɛ la fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu yiri de bɛ bana sanu ka bɔ buna hadamaden farikolo la pewu yiri o de bɛ bana sanu ka bɔ buna hadamaden farikolo la pewu musofin ani bɔbu mm-hmm. ne y'o fila fara ɲɔgɔn kan k'a tobi ka den ko a la mm-hmm. depuis sɔmin'a la mm-hmm. ko bana bɛ ka averti hali n'a bɛ sin kan a tɛ ka sɔn sin na bilen a fɔ dɔrɔn don dɔ la i delila ka sigi abudulalabi lamɛn a kuma la den bana kan hmm, hmm. i bɛ bɔ furaburu ɲini kuru naani ka musofin furaburu ɲini hmm. kuru saba k'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn kuru wolonwula ma ka tobi k'a mɔ ka den ko a la a b'a min n'i y'a ko a la k'a min i jilaja a ka dɔgɔkun kelen sɔrɔ i bɛ k'a ko a la k'a min n'i y'a ye dɔgɔkun kelen dafa a bɛ san tan kɛ bana t'a bin dilan na hali farigan misɛnmanin ye kunkolodimi o t'a minɛ
musofin kuru saba ani bɔ mun na n bɛ ka nin dɔnni gɛlɛn in di Na. parce que n delila k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ don dɔ la ko muso den ka gɛlɛma ka tɛmɛ muso yɛrɛ wolofa kan muso den ka gɛlɛma ka tɛmɛ a yɛrɛ wolofa kan o ye tiɲɛ surtout ni den tɔɔrɔla Mm. n'a sira ɲinɛ Mm. ba yɛrɛ bɛ si ɲinɛ fo ka ɲɛ n'a tilenna bana la mm. ba yɛrɛ bɛ tilen k'a surveiller mm. fo ka taa bɔ a yɛrɛ la waati min na mm. musofin ni bɔbulu o de bɛ den kɛ cɛ ye a wuli ka jɔ a sen kan cak n'i m'o sɔrɔ uh-huh. n'i bɛ fɛ den yɛrɛ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fɛn min tɔgɔ ye ko farigan misɛnmanin o kana minɛ fiyewu fiyewu uh-huh. i bɛ gele dili uh-huh. n'i ye gele dili bɔ kuru wolonwula i b'a bɔgɔ fura siyɛn ka bɔ a kan bagan sa yɛrɛma kolo i b'o ɲini hali n'i y'a morceau sɔrɔ i b'o bila n'i y'o bila kan k'a tobi n'a ye ka den in ko a la ala kama ni den ye cɛ i ka tile saba dɔrɔn i ka den ko a la ni den ye muso ye tile naani dɔrɔn a si bɛɛ a bɛ jɔ a sen kan kak ne yɛrɛ Abudulayi bɛ ten sabari de ka ɲi ayi bana kɔni anw bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini bana tɛ komi saya bana yɛrɛ kunbɛn fura tɛ yen a bɛ ten sinon ala ka lajarabi bana alihamudulila ne bɛ kɛ ten kɛ ten n'i y'i den ko ni nin ye a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ i n'a fɔ Abudulayi bɛ cogoya min na i bɛ sɔgɔ ni ko bana caman muso lamɛnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen an bɛ taa n'a ye hali bi an bɛ banaw ta minnu bɛ mɔgɔw fɛn Abu o kɔfɛ denbana dɔ bɛ yen nin a bɛ mɔgɔ den caman fara ka bin dɔw k'a ma ko kɔnɔ dɔw k'a ma ko kirikirimasiyɛn walima b'a dɔn ni danjɛbo ni ɲɔgɔn i b'a dɔn kɔnɔ ni kirikirimasiyɛn tɛ kelen ayiwa a bisimila kɔnɔ bɛ den minɛ
depuis a bɛ sin kan kirikirimasiyɛn bɛ den minɛ mhm. depuis a bɛ sin kan mhm. mais a bɛ déclarer de mhm. tumana min na n'a commencera ka don san fila san saba san duuru kɔnɔna na kirikirimasiyɛn yɛrɛ bɛ déclarer kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais ale ale bɛ na den na walima buna hadamaden kunturu la de temps en temps kalo ye tile bi saba ye a bɛ se ka tile mugan dafalen kɛ o y'a sɔrɔ kirikirimasiyɛn m'a minɛ tile tan fɔlɔ a b'o kɛ o y'a sɔrɔ kirikirimasiyɛn m'a bin tile tan filanan o kɔnɔna de la kirikirimasiyɛn bɛ na a la parce que kalojɛ bɛ na tile tan filanan kɔnɔ ni tile tan sabanan sera i b'a ye a ka vie bɛ na normal la kɔnɔ o ye a bɛ o ye jalibana qualité dɔ de ye n'a ye den minɛ a bɛ ja ɲɛkili bɛ waa a bɛ se ka heure kelen dafalen kɛ a ba bolo o y'a sɔrɔ solution ma sɔrɔ a fo dɔw yɛrɛ ninakili bɛ tigɛ cak mais o y'a sɔrɔ u ma sa o y'a sɔrɔ u ma sa naamu u bɛ tila k'a yɛrɛ retrouver a ka buna hadamadenya kɔnɔna na tuguni n'o bana kalite ye n'o bɛ den na danfɛn minnu bɛ yen n'olu b'a furakɛ n bɛ kuma o danfɛn ninnu kan su in na danfɛn minnu bɛ yen ni kɔnɔ bɛ den na i bɛ kerekete ye i b'a fara de ɲini n'i y'a fara ɲini i b'a susu o mugu in i b'a kɛ ka den in ko kerekete kerekete kelen kelen min n'i b'a dɔn dɔw b'a fɔ ko kɛtɛ kɔtɛ

o ye o de la mɔgɔ bɛ bange ni kɔnɔ ye ni kɔnɔbana bɛ den minɛ i t'a mɛn fiyewu k'i bangena ka san duuru san tan sɔrɔ ko kɔnɔ y'i minɛ diɲɛ bɛɛ t'o mɛn kɔnɔ bɛ den minɛ k'a to bamunan de la i bɛ kɔrɔbaya n'a ye o k'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye ni solution ma sɔrɔ a la o tɛ kɔnɔ fura ye an bɛ na kirikirimasiyɛn fura la kirikirimasiyɛn ani kunnabana fɛnɛ tɛ kelen kirikirimasiyɛn yɛrɛ ye bana ye bana minnu ni joli tɛ danfɛn minnu na olu de bɛ kirikirimasiyɛn furakɛ ka bɔ den na pewu walima ka bɔ buna hadamaden na parce que kirikirimasiyɛn fɛnɛ bɛ buna hadamaden minɛ i b'i ka vie bɛɛ kɛ n'a ye n'a bɛ wolo i bɛ tila k'i ka vie bɛɛ kɛ n'a ye parce que mun na a bɛ sɔrɔ ba yɔrɔ parce que tuma min na ni ba in kɔnɔma don n'i lajɔlen don den na f'i ka buna hadamadenya tana dɔw bɛ yen f'i k'olu de labato n'i m'olu labato duguba kɔnɔ sigi ko t'a la burusi kɔnɔ sigi ko t'a la waati dɔw yɛrɛ de bɛ yen danfɛn dɔw yɛrɛ de bɛ yen invisiblement ni muso lankolon yel'o la tuma min na i t'a sɔrɔ ni bana kalite ninnu de bɛ provoquer a den na o exemplaire dɔ ni tileganfɛ deredere waatiw ani tile bin waatiw a bɛ fɔ waati ma ko fitiri dafɛlaw ni o lahalaya ninnu ye muso yɛrɛ lankolon piripiri sɔrɔ o y'a sɔrɔ a lajɔlen don kɔnɔ la o den in ni bana bɛ wolo

u b'a kɛ cogoya min na cogoya min ka d'a ye ka d'a ye. N bɛ hakɛto ɲini an balakaw de fɛ bana in bɛ provoquer den na cogoya min na Mhm. n bɛ o de d'i ma A di. n'o bangena i bɛ sɔrɔ ka na fɔ ko a fa de y'a dabali a ba de y'a dabali walima a sinamuso de y'a dabali alors que a bɔra e yɛrɛ farikolo min na e yɛrɛ de y'a dabali parce que a ka sigiɲɔgɔnw de y'a bana dabali. souci ye e yɛrɛ de ye. Mhm. o bɛ kɛ den dafabali de Alahu akibaru. o de bɛ na ni kirikirimasiyɛn ye Mhm. n'i ɲɛ bɛ tɔn kelen kelen min na Mhm. tɔn ye danfɛn ye joli tɛ danfɛn min na Mhm. ni kirikirimasiyɛn bɛ buna hadamaden na n'i bɛ fɛ ka kirikirimasiyɛn b'a la pewu tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ dun i b'olu fara ɲɔgɔn kan Mhm. kiriki Mhm. n'i y'u fara ɲɔgɔn kan Mhm. i b'a sisi a mugu i b'a di eh, kirikirimasiyɛntɔ ma n'a y'a dun n'a y'a dun parce que kirikirimasiyɛn susu ye cerveau kɔnɔna de ji ji de bɛ caya yen n'a binna jigi ka ji kanga ninnu de bɛ bɔ a da fɛ fo ka ɲɛ bɔli jɔra fɔ ka ɲɛ ka kirikirimasiyɛn bɛ jɔ n'a tor'o dunni na i tɛ tile mugan ni kelen sɔrɔ nin dunni na fiyewu fo i ka kirikirimasiyɛn i ka ɲɛnamaya la f'a ka nettoyer ka b'i farikolo la pewu
ayiwa abu n'i ma se k'o si sɔrɔ ni bagan fagara n'a gere bɔra parce que bagan gere jeli t'ale la i b'a mugu siyɛn n'i y'a mugu siyɛn k'a tɛntɛn koɲuman kɛ ka ɲɛ a di kirikirimasiyɛntɔ ma n'a y'a dun tɛ tile wolonwula sigiyɔrɔma wolonwula sɔrɔ a kan fiyewu a bɛ fo ka taa k'a ye fo ka taa bɔgɔ k'a kulo kɔnɔ tɛ kirikirimasiyɛnko kuma fɔ a da la bilen
ayiwa eh, abu nka e y'a fɔ cogo min na k'a bɛ bɔ a la pewu ma eh, u bɛ to ka yɔrɔ dɔ fɔ kirikimasatɔ nɔfɛ mhm. n b'a fɛ an ka o yɔrɔ fana jɔsi ka filɛ ni jɔsi yɔrɔ fana b'o la o ye mhm. ko kirikimasatɔ mana n'a wulila fɛ n'a binna ta ra walima n'a kɛra cogo di ko a tɛ se ka ban bilen ko a tɛ se ka fɛn tɛ yen min tɛ se ka ban ni nibɔbana tɛ o fani hmm. parce que n'i sara i tɛ se ka wuli bilen ayi o kuma kɔni tɛ n'i sara dɔrɔn i tɛ se ka wuli bilen san ka to i ka bi tasuma la n'i y'a kɛ hali n'i bira tasuma la k'i bolo kelen jeni ni nin fura in kɛr'i la kirikirimasiyɛn bɛ ban i la pewu
sabali o bana tɛ yen dugukolo sanfɛ fura tɛ min na fo ala yɛrɛ ka nibɔbana i ma se i ka bana fura ma o tiɲɛ mais ni bana in solution foyi t'a la o bana tɛ yen
ɔ i y'a yira k'a fɔ ko fɛnɛ ni kunnafɛn fɛnɛ tɛ kelen ye bɛnna ka kunnafɛn fɛnɛ sama ka bɔ adamaden na jango a yɛrɛ n ka balimamuso caman bɛ a b'olu la o fɛnɛ fura o d'an ma kunnafɛn ye bunahadamaden ka sixième sens de n'o ɲagamina i ka fɔta ni tɔw ta tɛ kɛ kelen ye e yɛrɛ ka vie i bɛ réaliser état min na ani mɔgɔw tɔw ka minnu ka ɲɛnamaya dafalen na n'olu ka bunahadamadenya bɛ boli système min na olu tɛ kɛ système kelen ye tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ lahalaya dɔw de kɔnɔna na n delila ka kuma kunnafɛnw kan kunnafɛn furaw kan a ka ca kunnafɛn a fura teliman teliman k'a kɛ dɔrɔn k'a ye i bɛ nɔnsi kunkolo de ɲini k'a susu n'i y'a susu n'i y'a mugu dɔɔni kɛ tasuma la kunnafɛntɔ k'a kasa sama k'a sisi sama a b'a bɔ a la pewu n'a wolola mɛ f'a ka sa kunnafɛn tɛ wuli ale la bilen nɔnsi jalan bɛ yan kɛnɛ nɔnsi jalan ka taa sugu la ka taa tan don mm. déjà i ye miliyɔn financer a la ka don soma ni moriw bɛɛ fɛ mm. parce que ne abudulayi kɔni tɛ soma n tɛ mori mm. ka don nin bɛɛ fɛ e ma solution foyi sɔrɔ i ka kunnafɛn na taa dɔrɔmɛ tan don nɔnsi jalan dafalen na dɔrɔn k'a kunkolo kari ka bɔ a la k'a susu k'a mugu dɔɔni kɛ tasuma la i k'a sama i tɛ nin samako wolonwula kɛ

17 85 07 97 97 17 85 o ye abu ka nɛgɛsira ye n'i sera yopugɔn o tuma na site abulayi jalo da la balimakɛ balimamuso weleli kɛ mɔgɔ bɛ na ka na i kunbɛn abu mɔgɔw bɛ yen minnu fana bɛ yen n b'a dɔn ni kunna o fana bɛ se ka wele ko kunnafɛnw bɛɛ mɛ mɔgɔw bɛ yen kunkolodimi jalan de b'u la fana ka taa ka segin kɔ n'a bɛ dimi tuma dɔ a bɛ dimi ka jigin ɲɛ na dɔ yɛrɛ ta bɛ- nɔnsi kunkolo kɛ dɔrɔn nɔnsi kunkolo min n'i y'a fɔ sisan a k'a kɛ sinon ne ni kunkolo tɔ dimi tɔw Ɔhɔn. a façon bɛɛ ne n'a si ma ɲɔgɔn ye ko a ka tɛmɛna deux minutes kan n'a ma bɔ i la o yɔrɔ bɛɛ hali n'a sɔrɔ k'i bɛ kasi ka joli bɔ i ɲɛ la n'a ne bolo la i b'i kunkolo labɔ a la
sabarali ka ɲi I ko. aa i dansɔgɔ ye ni ko ye ni ɲɛnama min na a abu ɲɛdimi dɔw don minnu bɛ yen n'u ɲɛ mɔgɔnin min ɲini ka minɛ o la u ti yɔrɔ jan ye ani walima ni dibi donna u tɛ yeli kɛ n'an k'o ma tuma dɔ dɔw bɛ wele ko surɔfiyen bɔn dɔw yɛrɛ ta ye u tɛ yeli kɛ ka i b'a dɔn fɛn fila bɛ yen ni ɲɛdimi nana buna hadamaden na cogo o cogo fɛn fila min b'a bɔ i la danfɛn dɔ bɛ yen o ye ɲɛkili sa sa sa ɲɛkili n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a sisi k'a kɛ kale ye ɲɛkɔrɔ la n'i sɔminen don ɲɛ ma ko problème b'i ɲɛ la kɛra ɲɛdimi qualité o qualité ka to k'a kɛ kale ye ka da i ɲɛ kɔrɔ ka to k'a kɛ kale ye i tɛ trois mois sɔrɔ o la fiyewu f'i ɲɛ bɛ yeli kɛ i ka ni bɛ bɔ i la o y'a sɔrɔ i ɲɛ ka ɲi hali n'i ye san ba kelen balo dugukolo sanfɛ filanan o de ye bara barakala hmm. ni ɲɛdimi b'i la hmm. parce que ne abudulayi bɛ ɲɛdimi fɛn minnu d'i ma ka teli k'a fɔ n b'a fɔ k'i k'a minɛ parce que olu de y'i ka ɲɛ in ko n'a ye hmm. i b'a min n'i y'a min k'a tobi k'a mɔ k'a min bi ɲɛdimi furakɛ ka teli ɲɛdimi fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ barakala surtout mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu ka ɲɛdimi tansiyɔn ɲɛdimi u bɛ fura bɛɛ kɛ fo dɔgɔtɔrɔw bɛ sin ka limaniya tila o la ko solution t'a la bilen i b'i jigi kɛ verre de ye ni i donna barakala tu la ka barakala ɲini kuru wolonwula k'a tobi k'a mɔ k'a min k'a fa dumuni k'a min matin midi soir matin midi soir i tɛ dɔgɔkun wolonwula sɔrɔ o kan fiyewu fo ɲɛdimi ka sanu ka b'i farikolo la pewu ɲɛ mɔgɔnin bɛ sécuriser ni bɛ bɔ o y'a sɔrɔ ɲɛ in ka ɲi tak ok

97 97 17 85 bari jana muso lamɛnkɛbaa bɛɛ lajɛlen a b'o lalabi nin wagati in na a bɛ an fɛ yopugɔn site abulayi jalo balimakɛ balimamuso ni i sela yen i bɛ weleli kɛ o tuma na i bɛ kɔngɔ o la abu naamu an bɛ taa ni fasa ye ne y'ale sɔrɔ cɛkɔrɔba minnu bɛ yen bɔn an bɛ wagati min na bi an t'a fɔ tun ko cɛkɔrɔba parce que fasadimi ye bana bana ye bana min n'a b'i minɛ bi i san tan fo ka taa se cent ans voilà mais komi fɔlɔ fɔlɔ an tun ka an tun b'a filɛ cɛkɔrɔba bana la nka bi bi in na o de y'a to n nana n'a ye parce que an y'a ye bi a ka ca denmisɛnninya fan de fɛ hali bi yɛrɛ ka tɛmɛ cɛkɔrɔbaw kan donc o fasadimi minnu a kɛra sen ye a kɛra kurukun ye a kɛra bolodimi a kan o mana kɛ fasadimi fan o fan ye a b'o
ni fasadimi minɛ hali ni paralysie la ni fasadimi yiri dɔw yɛrɛ de bɛ olu de bɛ fasadimi sanu ka bɔ buna hadamaden farikolo la n'a dar'i da la musokɔrɔba caman bɛ yen walima cɛkɔrɔba caman bɛ yen minnu ɲɛ dara abudulayi kan n'u ko alihamudulilayi fasadimi na parce que ni fasadimi y'i minɛ i ka tagama bɛ gɛlɛya i yɛrɛ ka baara bɛ gɛlɛya hali k'i sigi i yɛrɛ ma gansan t'a sɔrɔ i degunnen don n'i dalen don i degunnen don fasadimi n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ fasadimi ka jugu ni bana bɛɛ ye paseke i dalen don ale b'a ka baara kɛ i sigilen don i tɔɔrɔlen don wa n'i ko k'i bɛ tagama dɔ bɛ fara kan fasadimi man ɲi n'i b'a fɛ ka fasadimi wuli n balimakɛ n balimamuso ka bɔ i la pewu pewu pewu pewu yiri minnu dili n'o bɛ fasadimi ban mɔgɔ la o yiri cɛman fɔlɔ fɔlɔ o de ye kɔrɔnge ye i bɛ kɔrɔnge ni dili bɔ n'i ye kɔrɔnge ni dili bɔ i bɛ gele ani giliki i b'olu dili bɔ kuru saba kuru saba ka fara ɲɔgɔn kan n'i ye ninnu dili bɔ kuru saba kuru saba ka fara ɲɔgɔn kan mm. i b'a don daga kɔnɔ n'i y'a don daga kɔnɔ i bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ mm. k'a ko k'a min mm-hmm. fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen mm-hmm. n'u bɛ fasadimi ban mɔgɔ la pewu n'i tora ka nin kɛ mm-hmm. k'a ko k'a min k'a ko k'a min tile kelen tile fila tile saba fo ka taa dɔgɔkun tile wolonwula dafa n'o y'a kɛ ten hmm. n'o dafara hmm. i b'o ɲaga in bɔ i bɛ ɲaga kura bila pilasi la hmm. n'i ye nin kɛ k'i to dugukolo sanfɛla san fɛn o fɛn na walima k'i to si hakɛya fɛn o fɛn na ka fasadimi to i la o bɛ fasadimi bɔ i la pewu kɔfɛ n delila ka kuma yiri dɔ den kan mm. n'o ye nɛmurukumuni den i bɛ nɛmurukumuni den tigɛ k'a bisi n'i y'a bisi k'a ji bɔ a la mm. i b'a caman don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ fo ka nɔɔni ɲɔgɔn na mm. n'a nɔɔnina i b'a jigin ji min b'a jukɔrɔ i b'o bila damana fasadimitɔ b'a min ɲaga in min ɲagaminen don ɲɔgɔn na i b'a a tɔ burayi koɲuman kɛ k'a kɛ i n'a fɔ munni tulu yɔrɔ minnu bɛ k'i dimi fasa la i b'a mun o la ji min i bɛ to k'a min te wɛri ɲɛ kelen sɔgɔma te wɛri ɲɛ kelen wula fɛ i tɛ dɔgɔkun tile wolonwula sigiyɔrɔma saba k'a la fiyew hali n'a sɔrɔ i paralizelen don a b'a bɔ i la pewu bari cɛ fara muso lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye o tuma na an bɛna sira di banabagatɔ ni degunbagatɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka an lamɛn nin wagati la walima